ka tila ka yafa ɲini k'aw bɛɛ lajɛlen fɛ baro min an bɛna sigi an na an balimakɛ cɛ n'o ye madi sise lɔndara nin tɛ an ka baro sigiko fɔlɔ ye nin t'a filanan ye nin t'a sabanan ye an balimaw hakɛto ɲini kɛkun ye aw fɛ kuma don ni an donna mɔgɔ min gasi la o tigi bɛ se ka hakɛ to an ye o tigi bɛ se ka yafa an ma sabu ka d'a kan adamaden i ɲumankɛtɔ waati dɔ i bɛ se ka tiɲɛni kɛ i tiɲɛnikɛtɔ waati dɔ i bɛ se ka ɲani kɛ o la an b'a fɔ aw ye anw ye kumakɛlaw de ye ala ye kuma nɔgɔya anw ma ɔ ni ala ye kuma nɔgɔya i mɔ i kɔni b'i sigi a kan don dɔ i bɛ fili ɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛ bɔ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna baro sigi baro ni a sigicogo ɲuman ala k'o d'an mɔ a lamɛn kulo ala k'o d'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fili min b'a kɔnɔ fana n'an donna mun gasi la o tigi ka yafa an ye denmisɛnninya kama sabu an y'a dabɔ an ɲumankɛtɔ de don an y'a dabɔ o de kama an m'a dabɔ ka maa si lajaba ɛɛ yene an ka don kuma na lamɛnjama bɛɛ lajɛlen lamɛnjama la yene an ka foli bila lamɛnjama na an bɛ alahu taala fo ka alahu taala waleɲuman dɔn ale b'an faga n'ale bɛ tila ka an ɲɛnamaya an bɛ foli bila o alaba in ma foli bilalen ala mɔ ka ala tanu k'a waleɲuman dɔn a n'a ka kiraba an bɛ an fa n'an baw an b'olu tanu n'olu minnu sɔnna anw ka na dugukolo in kɔ kan yan ka sababu bɔ alahu taala fabala yɔrɔ n'an bɔra yen an kanubaw an'an filɛlibaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ka video lajɛ nin waati in na i e bɛna tila k'a lajɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen don k'a ta k'a ɲɛsin i ma k'i fo dan tɛ foli min na ka tila k'i barikada dan tɛ barikada min na hali ni a y'a sɔrɔ i y'an nɛnibaga ye o ye an ka laɲini de ye bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka laɲini tɛ mankanba min bɛ réseaux sociaux sanfɛ an ka laɲini t'o ye bi sabu anw ɲɛ bɛ mun na bi o ye anw ka jamana ɲɛtaa anw ɲɛ b'o de la n balimaw aw bɛ hakɛ to yanni n ka n ka invité ta n bɛna n ka cɛkɔrɔba ɲuman fo bi ye farafinkalo tile tan ani kɔnɔntɔn ye jumada sani hijira san ba kelen ani kɛmɛ naani bi naani kelen ka bɛn tubabukalo tile tan ani saba ma an bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman fo n'o ye an ka kakɔlɔkɛ an yɛrɛ mɔkɛ papa buyakɛ fɔ ameriki kɔnɔ cɛkɔrɔba min bɛ yen ni ala y'a sɔn sabali la cɛkɔrɔba min bɛ yen ni ala y'a sɔn muɲu na cɛkɔrɔba min bɛ yen ni ala y'a sɔn danbe la cɛkɔrɔba in a b'a ka jamana fɛ cɛkɔrɔba in a b'a yɛrɛ fɛ cɛkɔrɔba in a b'a ka denbaya fɛ cɛkɔrɔba in a b'a ka jɛkulu fɛ bilahi o siga tɛ ne na n'o tɛ ala ye hɛrɛ min kɛ cɛkɔrɔba in ye a filɛ yɔrɔ min na bilahi o b'a sigiyɔrɔ bɔ a n'a ka denbaya sabu ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ko famusu min manakibiha wa kulu min rizkihi wa ilayhi nushur ala de ye nin fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ donc dugukolo dalen don k'a fɛnsɛ an ye taa yɔrɔ min mana diya an ka taa yen an ka dunni kɛ ale alahu taala ka garisigɛw na alahu taala min bɛ yen n'a ta ti ban ni mɔgɔw ta bɛ ban walahi cɛkɔrɔba y'i to o lahala de kɔnɔ ka anw ye se foyi tɛ anw ye dabali tɛ anw ye a ye anw ta k'an kɛrɛkɛrɛ ka don an ka tɔn na n'o tɛ tɔn caman bɛ jamanaba in kɔnɔ yen n'o ye maliba ye a y'a ye an bɛ sira min kan sira ɲuman don jamanajɔ sira don fasokani sira don limaniya sira don silamɛya sira don hɔrɔnya sira don cɛkɔrɔba in a y'an kanu a kɛra an fɛ ɔ ala y'a kɛ ko dɔ ye cɛkɔrɔba sɔrɔ o kɔnɔna na n'o ye denmisɛnnin sibantɔ dɔ denmisɛnnin hakilintan dɔ ale bɔra a ye dɔ fɔ an ka cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba a kɛra sabaliba ye a ka di ne ye c'est-à-dire jama bɛɛ sabali min bɛ cɛkɔrɔba la walahi a bɛ ne hakili jigin ayuba ka sabali ɲɔgɔn na nabila ayuba nabila ayuba anw bɛɛ bɛ siran saya ɲɛ mais ayuba ma siran saya ɲɛ dɛ aw m'a ye kɔsa in na banajugu min bɛ ka jigin siniwaw kan mɔgɔ mɔgɔ ka jamana mɔgɔ bɛ yen u bɛɛ bɛ ka taa ka mɔgɔ ta minnu ma se ka t'u ka mɔgɔ ta olu ka mɔgɔ bɛ kule la mun de don bana ko bana jugu de ye mɔgɔ jugu ye jugu foyi tɛ mɔgɔ la ni bana jugu tɛ o tɛ saya ye fɔlɔ dɛ sabu a bɛ maa caman de ɲɛna ko bana n'i banana dɔrɔn k'o ye saya de natɔla ye mɔgɔ bɛ se ka bana k'a sɔrɔ saya ma s'i ma i bɛ se ka bɔ a bana na bana ma juguya cogo o cogo i n'a fɔ ala y'o kɛ nabila ayuba ye o de ye misaliyaw ye ka di anw ma o de kosɔn ala bɛ misaliya da kuranɛ kɔnɔ wa n'a ye misaliya da a b'a fɔ ko ya ulil albab cɛkɔrɔba in ka sabali ala k'o di an bɛɛ ma cɛkɔrɔba y'a fɔ cogoya min na ko an ka kɛ ten an ka kɛ ten n'o tɛ n balimaw maaninfin i ka bugɔ i fa ɲɛna walima i fa ka bugɔ i jɔlen ɲɛna fɛn saba de bɛ na mɔgɔw hakili la fɛn saba i fa bugɔlen i i jɔlen ɲɛna fa ka bugɔ den ɲɛna walima fa ka neni den ɲɛna fɛn saba de bɛ jigin adamaden hakili la fɛn saba fɔlɔ fila fɛn saba fɔlɔ fila a fila fɔlɔ mɔgɔw hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye karisa ye dangaden ye walima karisa ye fugariden ye mɛ karisa mɔgɔw hakili tɛ jigin sabali la dɛ cɛkɔrɔba de y'o yira an na k'an ka sabali walahi cɛkɔrɔba anw sabali la buyaka kuranɛ ye sulan kɛmɛ ani sulan tan ani naani hijibu bi wɔɔrɔ aya ba wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ kuranɛ y'o ye n'i ye kuranɛ sulan bi saba ni ta a kumana sabali kosɛbɛ k'a daminɛ aya bi saba ni naaninan na ka taa bi saba ni duurunan na kuranɛ ye mun fɔ ye sabalibagaw kan ɛɛ n ka invité baga nin yɔrɔnin walawala ka sɔrɔ ka n ka invité ta sisan kuranɛ ye fɛn min fɔ kuranɛ kumana sabali kan ye a kumana tiɲɛfɔlaw kan a tilana a kumana mɔgɔ minnu karilen don a kumana sunbaw ka sɔrɔ ka ti bɔ a ko inali musilimina wali musilimati wali muminina wali muminati

kuranɛ kumana sabalibaaw kan nin yɔrɔ la bilahi bɛɛ de tɛ nin sɔrɔ bɛɛ de tɛ nin sɔrɔ walahi o b'a yira anw na k'a fɔ mumuniya silamɛya de don kafiri mumuni tɛ kɛ ye dɛ an ka karamɔgɔ dɔw filila nin yɔrɔ la olu ko ko mumunu ninnu wulila ka na k'u bɛna ala kira yɔrɔ ko ka baaya ta ko a y'a sɔrɔ olu ma silamɛya fɔlɔ a ti fɔ maninfin ma ko mumunu k'o sɔrɔ i ma kɛ silamɛ dɛ silamɛ dafalen a bɛ fɔ o de ma ko muminu muminu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ yen a sɔnna ka alahu taala ka lajarabi bɛɛ kun anw ka cɛkɔrɔba buyaka ale sɔnna ka nin lajarabi bɛɛ kun réseaux sociaux sanfɛ ka tugu anw nɔfɛ a y'a dɔn fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ka tugu anw nɔfɛ donc a y'an lasabali o de kosɔn n ye nin kuranɛ aya bɔ nin bɛ kuran kuran bi saba ni sabanan na k'a daminɛ a aya bi saba ni naani na ka taa bi saba ni duurunan na bilahi ala kumana nin kan dɛ donc an b'an ka cɛkɔrɔba fo an b'an ka cɛkɔrɔba fo dan tɛ foli min na n'o ye an ka papa buyaka ye a y'an sɔn sabali la k'an sɔn muɲu na walahi an ti tɛmɛ o kan n'o tɛ aa ni cɛkɔrɔba tun m'an sɔn sabali ni muɲu na an bɛ se ko la koyi cɛkɔrɔba i denw bɛ se ko la koyi i denw bɛ se bilahi o la an bɛna an ka invité ta a bɛna kuma bi kumaw nafa ka bon kojugu bi kumaw nafa ka bon kojugu n b'a ɲin'a fɛ a ka video partager mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ bɛɛ k'i yɛrɛ nafa n'a ye sabu ka d'a kan an bɛ nin kɛ émission ye émission min bɛ yen ni bɛɛ b'i hakili lajagabɔ a kɔnɔ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ anw kelen tɛ dɔnnikɛla ye bɛɛ la k'a dɔnnikɛla ye an kɔni anw ma kalan tubabu kalan na wa anw ti ɲɛbɔ o fɛ sabu ka d'a kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye kalanbaw kɛ tubabu kalan ka diplɔmbaw sɔrɔ jamana firibatilen don olu de bolo bi ala k'an kisi o ma ala ye anw sɔn kalan min na n'o ye kuranɛ ye maa de tɛ se ka don anw ka k'i b'anw traumatiser walima k'i b'anw kɔrɔnpi walahi o tɛ yen walahi maa ti don anw ka k'i b'an kɔrɔnpi non donc anw ma ɲɛbɔ nazara kalannaw ka nazara kalan fɛ sabu u nana an ka jamana firibati ka d'anw ma jamana b'olu ka dingɛ de kɔnɔ bi o la an bɛna an ka invité an b'a fo dan tɛ foli min na madi sise a b'an a kulo b'an na ale bɛna fɛn min fɔ a lamɛnko ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma n balimaw kuma min bɛna fɔ n b'a ɲini aw fɛ aw ka hakili dayɛlɛ ka a lamɛnni kɛ ka ɲa a kana lamɛnni hasidiya lamɛnni a kana lamɛnni bisimilaniya lamɛn a kana lamɛn n tɛ karisa fɛ ye a y'a lamɛn dɔrɔn n bɛna faamuya dɔ ɲini a ka lamɛn n'o ye o de la n b'a fɔ ne lamɛn jamaw mɔgɔw bɛna n ka ligne na n ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen b'a bɛɛ lajɛlen mun bɛ video lajɛ sisan mun bɛ tila k'a lajɛ kɔfɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ k'an ye kira hɔrɔma kosɔn sɔlɔ ala muhamadu donc an bɛna an ka invité ɲini madi sise ale bɛna bɔ a bɛ foli bila bɛɛ la a bɛɛ foli bila bɛɛ la ni alahu taala ala kɔni y'anw sɔn ɔ kuma in fana n'an filila a bɛ hakɛto tiɲɛ yɛrɛ la an dusu kasilen kun don ne yɛrɛ n ye mun kɛ video tɛmɛnen ne kasi famana walahi n b'o hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ ne kasira dusukasi de tun bɛ n kan cɛkɔrɔba walahi cɛkɔrɔba limaniya jɔn don walahi ne mɔkɛ don walahi ne mɔkɛ don ne fana ye kagolo ye donc n bɛ cɛkɔrɔba in fo dan tɛ foli min na cɛkɔrɔba ko an ka dan yɔrɔ min anw bɛ dan yen an tɛ tɛmɛ yen kan n balimakɛ madi sise i tulo b'an na nin waati in na jama tulo b'i la i bɛ se ka foli kɛ jama la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu ye

ne tun y'a kanu k'i i wele bi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ yɔrɔ min yan n'o ye Londres ye ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko u mɛnna u bɛ CDR tɔgɔ mɛn mais ma se ka CDR tagabolo olu ma se k'a faamu quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ka CDR mɔgɔw fo k'u sankɔrɔta mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ ka CDR mɔgɔw o bɛ ka CDR mɔgɔw lagosi ko yala ko ne bɛ se ka mɔgɔ jumɛn de sɔrɔ ne bɛ se ka mɔgɔ min wele n'a bɛ se ka CDR ko in yɛrɛ walawala mɔgɔw ye ka CDR yɛrɛ ka baara a ɲɛsilen bɛ mun de ma mali yɛrɛ kɔnɔ CDR yɛrɛ a kiriyera kun jumɛn CDR yɛrɛ kiriyera kun jumɛn de kama mali kɔnɔ yala a kiriyera a bɛ mɔgɔ dɔ de contre la wa a bɛ jamana tagabolo jugu a b'o de contre a bɛ jamana tagabolo tagabolo eh, tagabolo jugu a b'o de contre la wa ou bien a bɛ maliyɛn dɔ dɔ de contre la wa ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don CDR ko la i ka se ka walawalali kɛ an ka se ka CDR yɛrɛ ka tagabolo faamu a ka baara yɛrɛ ɲɛsilen bɛ mun de ma maliko in yɛrɛ kɔnɔ ko n ka essayer k'i wele sidiki i ka walawalali kɛ an ka se k'an binna wuli dɔ CDR ko in yɛrɛ la CDR ka baara yɛrɛ ɲɛsilen bɛ mun de ma mali yɛrɛ kɔnɔ a sigikun yɛrɛ ye mun ye a ka baara yɛrɛ taabolo ye mun ye mali kɔnɔ mhm. ko n'a sɔrɔ i bɛ se ka walawalali kɛ balima dɔ de sera n ma ko n k'i ɲininka i ka walawalali kɛ an ka se ka faamu sɔrɔ CDR ko in yɛrɛ la mhm. voilà ayiwa an b'i fo o la dan tɛ foli min na mhm. k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye nin ɲininkali min kɛ a diyara ne ye kosɛbɛ sabu n kelen tɛ jɛkulu mɔgɔ ye n kɔni bɛna mun fɔ i ɲɛna bi CDR ko yɛrɛ la CDR ka baara yɛrɛ ye mun ye ani CDR yɛrɛ ye mun baara kɛ ani CDR bɛ fɛ ka mun kɛ ni ala ka jɛn ye ne bɛna n da don o la k'o walawala i ye n bɛ dɔɔni min dɔn a na sabu maa kelen t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ min b'a fɔ ko n kelen b'a bɛɛ dɔn o tigi de kelen b'a bɛɛ tiɲɛ n kelen b'a bɛɛ dɔn n kelen b'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bamananw ko ten o la i ye nin ɲininkali min kɛ ɲininkali nin a diyara ne ye ɛɛ mun na ɲininkali in diyara n ye sabu ka d'a kan adamaden i kɛra jɛnɛtigɛ tɔn o tɔn na i kɛra jɛnɛtigɛ jɛkulu o jɛkulu la f'a k'a sɔrɔ jɛkulu yɛrɛ ka taabolo yɛrɛ ye mun ye ou bien jɛkulu yɛrɛ sigira kun min kama ou bien jɛkulu yɛrɛ ka laɲini ye mun ye f'a k'a sɔrɔ i bi dɔ de dɔn o la
o ye tiɲɛ ye a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen ni e ko k'i ye silamɛ ye i ni kerecɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fan kelen fɛ question posera ko e ye silamɛ ye wa e ko ko ne ye silamɛ ye nin ko k'a ye kerecɛn ye ɔ ɲininkali kɛra ko e ka kerecɛnya ɛ kerecɛnya yɛrɛ sigilen don fɛn jumɛn kan walima ɲininkali kɛra ko e ye silamɛ silamɛya yɛrɛ sigilen don fɛn min fɛn jumɛn kan ɔ ni kerecɛnkɛ sera k'a ta fɔ silamɛkɛ ma se k'a ta fɔ silamɛya a ti nege don a tigi la a b'a to kerecɛnya bɛ nege don a tigi la donc k'a sababu kɛ nin ma se ka ɲɛfɔli kɛ a ta kan o de la an bɛ lamɛnni jamaw fo ne bɛna mun fɔ ni fili min b'a kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛ to n ye kuma n'a fɔcogo don adamaden bɛɛ bɛ fili donc ɲininkali in diyara ne ye kojugu ne ka dɔnta ye mun ye sedɛri la sedɛri yɛrɛ nana kun min kama sedɛri yɛrɛ ka baara ye mun ye ne ka dɔnta ye mun y'a la ne bɛn'o fɔ a tigi ɲɛna n balimakɛ ɲɛna ni ala sɔnna a ma ale wo sedɛri mɔgɔ minnu bɛ ka ne suyi o semarisa mɔgɔ minnu bɛ ka ne suyi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka ne suyi i bɛn'i ka tata ta ne ka kuma in na i kɔni bɛ se k'a fɔ ko n ye dɔ to yen mais k'a fɔ ko n bɛ ka nin mun fɔ nin ye k'o tɛ tiɲɛ ye awa o ye kuma wɛrɛ ye an t'a fɔ k'o ye hasidiya ye dɛ an b'a fɔ o ye kuma wɛrɛ ye o la n balimakɛ n ka foli bɛ lamɛnjama bɛɛ lajɛlen yanni n ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ Darakajɛnɛ tulo b'i la. Kuma in bɛɛ bɛ ta dakuruya kelen n b'a bɛɛ jaabi dakuruya kelen Sedɛri ka baara ani Sedɛri yɛrɛ nakun ye mun ye ani Sedɛri yɛrɛ bɛ fɛ ka mun kɛ ayiwa ɛɛ Madi n bɛ mun f'i ɲɛna o yɔrɔ la Sedɛri tɔgɔ min b'a la faransɛ don. anw ma lakɔli ne hakili la tɔgɔ in n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a kɔrɔ bɛ mun di jɛkulu ka jɛkulu sigilen ko la kɔlɔ n ma lakɔli dɛ n b'a fɔ aw ɲɛna n ma lakɔli dɛ ko jɛkulu jɛkulu min sigilen don ka bɛɛjɛ fanga k'a defan ɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ni an ye an minnu bɛ sedɛri la walima mɔgɔ minnu ko k'u ye sedɛri kanu n'i ye sedɛri ka nin bamanankan yɛrɛ ta k'a lajɛ sedɛri yɛrɛ kɔrɔ definitifu ta k'a di hali mɔgɔ minnu bɛ ka an fa neni ka an ba neni ka an buruja ka nkalon sugu bɛɛ ta k'a d'an na jaa an fana bɛ se k'olu defan hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bagar'u ma u ka droit nɔfɛ an bɛ se ka nin bɛɛ defan sabu ka d'a kan n'i ko ko défense de la république o ye république ye bɛɛjɛ fanga de ye royaume tɛ donc anw minnu bɛ sedɛri kɔnɔ n'anw ye nin yɔrɔ faamuya anw bɛ se ka hali an juguw mm. defan an jugu minnu bɛ yen n'u yɛrɛ an kan'a fɔ an juguw yɛrɛ sa an balima minnu bɛ yen n'u tɛ k'an ka lutte faamuya n'u bɛ k'an faw neni n'u bɛ k'an baw neni n'u bɛ k'an buruja Sedɛri yɛrɛ ka eh, eh, eh, eh, Ouais. kumakan ni sedɛri yɛrɛ définitive a bɛna nin de di an bɛ se ka hali olu defan ni bin kɛr'u kan gouvernement fɛ hali ni bin kɛr'u kan jamanaden wɛrɛ Wala- fɛ an bɛ se k'u defan walahi o ye tiɲɛ ye o la sedɛri ka baaraba yɛrɛ fɔlɔ kɛra mun ye ni sedɛri ye baara min kɛ n'u yɛrɛ tɛ se k'a ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ bilen yɛrɛ ko baara min k'a bonyana kosɛbɛ n bɛna n da don o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ

ayiwa nin ye kasida de ye ko wo iza kunta lam takira walam taku fahiman ko ni i kɛra mɔgɔ ye i ma kalan e tɛ se ka foyi faamuya e tɛ se ka foyi faamuya wa i ka diɲɛnatigɛ bɛ k'i bolo da ka sunɔgɔ de ye ka i da ka sunɔgɔ ka dumuni kɛ ka wuli i ka dagaso i ka diɲɛnatigɛ bɛ k'i bolo o de ye wa wa saya yɛrɛ o ka fisa i ma i ka to dugukolo kɔ ka ka balo ye o ye tiɲɛ ye ayiwa CDR nana fɛn de kɛ fɛn min bɛ yen ni a ka ɲi bɛɛ lajɛlen ma o ye mun ye n'i ye adamaden ta ka bɔ dibi la mhm. k'a ka hakɛ yira a la karisa nin ye e ka hakɛ de ye maa min bɛ yen a t'a ka hakɛ dɔn a tɔɲɔnen don a t'a dɔn a b'a kɛ mhm. cogoya min na ka na a ka hakɛ yira a la karisa e ka hakɛ de ye nin ye ni ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na ou bien ni ni fangaw bilala ɲɔgɔn na i kan ka taa nin sira de fɛ i kan ka walima ni la waati min na i kan ka nin de fɔ fanga ma fɔ sariya kɔnɔna na donc CDR ka baara de y'o ye CDR jɔni y'o kɛ CDR kɔnɔ bi n'o ye bɛɛ lajɛlen dalakuma dala dala n'o ye arasibasi ye n'i y'a mɛn ko CDR arasibasi de don donc CDR mana jɛ ka kuma min fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ ale ale de b'o fɔ o de kɔrɔ ko porte parole donc o de la n ko CDR ye baaraba fɔlɔ min kɛ u tɛ se ka baara min ɲɔgɔn kɛ bilen o de ye ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini ka a yir'u la donc o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen mɔgɔ kan ka kɛ jɛkulu yɛrɛ fɛ o dɔrɔn yɛrɛ kama fɔlɔ yala an filɛ kuma min na nin ye réseaux sociaux sanfɛ nin ye an b'a fɔ fanga y'a don ta an b'a fɔ fanga y'a bɔ ta jɔnni de nana mɔgɔw ka hakɛ yir'u la hali ka i ka sigi mairie mun yɛrɛ sigilen don n'i tɔɲɔna i kan ka wuli ka se minnu ma jɔnni u la ni CDR tɛ ni CDR mɔgɔ tɛ CDR mɔgɔw de ye nin yira mɔgɔw la k'a fɔ karisa an ka hakɛ de ye nin ye wa an nakun ye ka mauvaise gouvernance kɛlɛ mauvaise gouvernance ye mun ye jamanaden minnu ye danaya ta k'a da jamana ɲɛmɔgɔw kan jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka cɛya m'u se yen u ka tɔgɔtigiya m'u se yen jamana danaya de taara ka da u kan ko karisa aw de ka bila nin yɔrɔ la awa n'an mago jɔra a la an b'aw wele bɔgɔ jeninen kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye walahi o tiɲɛ ye donc o ye tiɲɛ ye an b'o témoignage la an b'o témoignage an b'o kalama ok
ɔ n balima dɔ ko ko ka abibu cam wele wayi abibu cam bi wele n y'o de fɔ n ko ne ka dɔnta ye mun ye n bɛn'o fɔ abibu cam bi wele fana abibu cam fana bɛ se ka caman fɔ mais nin yɔrɔ la eh, an balimakɛ y'a kanu ko ne yɛrɛ de ka dɔ fɔ a ɲɛna ale yɛrɛ bɛ se ka mun faamuya i tulo bɛ n ka kuma na voilà donc CDR ka baaraba fɔlɔ kɛra nin ye voilà ka mɔgɔw ka mɔgɔw ka mɔgɔw ka hakɛ yir'u la donc ani ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bon adamaden bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di o ye adamadenw f'a k'a sɔrɔ aw bɛ aw ka hakɛ dɔn fɔlɔ n'aw ma ɲa k'a bɛ jamanako kɛlɛ kɛ f'a k'a sɔrɔ aw ka aw bɛ aw ka hakɛ dɔn fɔlɔ aw kan ka kuma min fɔ gouvernement ma aw b'a dɔn sabu gouvernement fana bɛɛjɛfanga de don kuma dɔw bɛ yen olu man ka fɔ kuma dɔw bɛ yen olu kan ka fɔ limite bɛ kumaw la donc an ka CDR de ye nin bɛɛ yira an na an ka tɛmɛ nin sira fɛ n'an bɛ kuma fanga fɛ i bɛ kuma ni nin hakɛ de ye i man ka i kan ka dan yan i man ka dan yan i kan ka nin de fɔ donc an ka CDR de y'o o taamasira yira anw na k'a fɔ jugu tɛ anw na awa maliden bɛɛ ye anw ni de ye anw ni maliden bɛɛ bɛ se ka kun minnu m'an ka kɛlɛ faamuya dɔrɔn mhm. donc olu bɛ tugu an nɔfɛ kuma min b'u mhm. daja u b'o fɔ donc o ye CDR ka baara baaraba fɔlɔ ye baaraba min bɛ yen n'u u yɛrɛ tɛna mun ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ mun ɲɔgɔnna ɲuman ɲuman yɛrɛ kɛ bilen yɛrɛ fɔlɔ o de ye nin ye ka mɔgɔw hakili dayɛlɛ k'u ka hakɛ ɲini ka yir'u la adamaden o adamaden n'i bɛ mɔgɔ ka hakɛ ɲini k'a jira a la bilahi o de y'i kɛlen ka mɔgɔ ka hɔrɔnya d'a ma n'i y'a mɛn a fɔra ko hɔrɔn hɔrɔn de ye hɔrɔnya kɔrɔ de ye ka jɛn ka kari ka jɛn ka kɔngɔ kun ka jɛn ka i danbe lajɛ k'i ka diinɛ lajɛ k'i ka silamɛya lajɛ donc CDR nana n'o de ye donc n'o ye an ka porte parole ye o de donna a da kɔnɔ a fa n'a ba fɛ ani CDR mɔgɔw fɛ an ka hakɛ de ye faamaw an ka hakɛ de ye nin ye an faw ka an ka hakɛ de ye nin ye an ka sigida la CDR y'o fɔlɔ de kɛ donc o de y'a to ne yɛrɛ ye dana da CDR yɛrɛ kan ka dana kurakura CDR kan ka don CDR la donc n'i y'a mɛn n ka fa n ka fa n ka fa mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan bi sur les réseaux sociaux sur le terrain a sababu bɔra CDR de la n'i y'a mɛn mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ o u ka fara ɲɔgɔn kan a ma u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jugu mais ala ni CDR barika mɔgɔw de sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ taa CDR de nɛni mais ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o fɔlɔla CDR de la CDR de y'o o baaraw créer ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a yira bɛɛ la nin ye aw ka hakɛ de ye ni aw y'a ye guide bɛ ka mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a ye guide tɔɲɔ ni bin kɛra a kan n'aw y'a ye guide bɛ ka a tigi défend don min na aw k'a dɔn k'a fɔ guide bɛ ka baara de kɛ ni r giri bɛ ka baara de kɛ n'o ye cdr kɔrɔ de bɛ na jɛkulu ka erepipiliki Ouais. defan fanga min n'an bɛɛ jɛra k'a sigi donc ni aw y'a ye waati o waati sedere mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ mɔgɔ defan k'a fɔ ko hali n'i y'a sɔrɔ a tigi de bɛ ka bila an na ni bin kɛra a kan donc o ye a tigi de bɛ ka sedere ka baara kɛ tɔgɔ min bɛ sedere la de a bɛ k'o de baara kɛ maa si kana jigin o la donc o ye ne ka kuma fɔlɔ ye k'a di an balimakɛ ma an balimakɛ min nana baara ye mun ye donc baara filanan yɛrɛ ani baara tɔw ye mun ye n bɛn'o bɛɛ di dakurun kelen e e madi sederi e madi ne filɛ nin ye italiya e bɛ angilɛtɛri sederi ka laɲini dɔ ye nin ye don o don sɔgɔma an ka wuli ka taa an jɔ an fa n'an ba la baba i ni sɔgɔma mama i ni sɔgɔma ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka sago ɲuman k'an ye ala k'an kisi janfa jugu ma ala kan'an to maa ka janfa la ala kan'an to maa ka namara la donc ɲɛngoya ɲɛngoya donc sederi ka laɲini dɔ ye nin ye sabu ka d'a kan an bɛ jamana minnu kɔnɔ yan nɔ olu de sɔnna k'u ni di ka kari ka jɛ kɔrɔnpi kɔ k'u ka jamana k'a ta k'a bila u bɛɛ ɲɛfɛ k'u ka jamana bɔ bolo la ka fɛn bɛɛ kɛ yen nɔ ni an bolila ka na o nafa ɲini de kɛ donc sederi ka n'a fɔ o an bɛɛ ka to an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ faama ni faantan bɛɛ ka kɛ kelen hakɛ la o sedere ka baara dɔ ye
faamu faamuyara o faamuyara o faamuyara ɛ madi ni ni an ka jamana diyara i n'a fɔ yan ta ɛ a ka d'i ye wa a man d'i ye a ka di ne ye kojugu ka tɛmɛ bɛɛ kan don o don an da la ko ala kana n kɛ tungafɛ su ye
o ye tiɲɛ ye ɔ anw bɛ se ka kɛ anw tɛ se ka kɛ tungafɛsu ye cogo di fo an ka sɔn ka jamana ka sariyaw labato i n'a fɔ sedere bɛ ka sariya labato cogo min ka goroma defan ɲuman kan ka goroma defan ɲuman kan n'u ye juguman kɛ k'u denose n'u ye ɲuman kɛ fana k'a fɔ donc goroma nɔfɛ hali n'u ye ɲuman kɛ ka tila k'u denose k'u bɛ ka juguman kɛ donc mɔgɔ caman de tɛ k'o yɔrɔ faamuya sedɛrɛ ka ko la donc ni mɔgɔ min m'o faamuya sedɛrɛ ka ko la dɔrɔn u b'a fɔ a sedɛrɛ de kungo bi ko nin man ɲi bi u bɛ k'a fɔ k'o ka ɲi donc o ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'o ma faamuya maa caman fɛ fo mɔgɔw k'a dɔn ko sedɛrɛ de nana ka erepipiliki defan erepipiliki n'a ye ɲuman n'a ye kɛ a ɲuman kɛ donc o la sedere ka baara ye nin dɔ ye ni jamana diyara walasa anw bɛɛ ka an fa n'an ba fo sɔgɔmada joona fɛ ka taa an ka baara yɔrɔ la nin bɛ se ka kɛ o anw bɛ minnu ka jamana kɛ suya tɛ o nk'u u sabalila de pour que u ka jamana bɛ se ka dilan donc o ye ne bɛ mun sɔrɔ ka fɔ i balimakɛ ɲɛna a tɔ bɛ yen ne tɛ se ka tɛmɛ nin kan sabu ni donso tɛmɛna a dɔnyɔrɔ kan kungo kɔnɔ a bɛ tunun donc ne bɛ nin yɔrɔ de fɔ ka da yen ko n balimakɛ ko sedɛri ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen don k'a bɛ ka bɛɛ kɔnɔ hali mɔgɔ minnu bɛ ka bin sedɛri fa n'u ba ni bin kɛr'u kan gouvernement fɛ ou bien bin kɛr'u kan jamana wɛrɛ mɔgɔ fɛ wala defan an b'u defan dɔwɛrɛ la dɛ an b'u defan de ko jamana kɔnɔden ko paseke ko an ye tɔgɔ min da an ka jɛkulu la cdr jɛkulu ka erepipiliki defan erepipiliki i erepipiliki i ni b'a la hali tɔ i bɛ bɛɛ defan i b'a bɛɛ defan cdr ka baara de ye nin ye donc anw nakun de ye nin ye wa ni jamana ye n'u sɔnna k'an lamɛn ni ala sɔnn'a ma an bɛ wa n'u ma sɔn k'an lamɛn fana an b'an se kɛ yɛrɛ o de ye i b'i se kɛ wɛrɛ bɛna ta e nɔ ka tubabu dan na bon u ko u ko k'u ka ɲininkali don tengu la ko u tɛ ka se ka fɛn faamu sederi ko la ko mɔgɔ damaw bɛ yen k'olu tun bɛ sederi kɔnɔna na ko eh, u y'a eh, dɔ tɔgɔ mɛn ko baba cabral ko ani ivan ko ani sidi genève o k'ani mɔgɔ cɛ memo de memo min bɛ sikaso president ko ninnu de ye sederi jɛkulu kɔnɔna na ko ninnu bɔlen jɛkulu kɔnɔna na olu hakili na ko sederi bɛna bin ko mɛ ko bɛ ka ko se ye ko burujali bɛ ka kɛ ko mɛ se ka fanga ko sederi ni polisiw ni bɛ ɲɔgɔn na ko o ye secret jumɛn de ye o tuma ko secret dɔ de b'aw bolo ni aw tun k'o fɔ association tɔw ye olu fana bɛ se ka aw ladege o la wa ɛɛ an bɛ an balimakɛ fo dantɛ foli min na ko a ka question ɲɛna a ye maa minnu fɔ nin ye maa minnu tɔgɔ fɔ nin ye an bɛ dugawu de k'u ye ala ka hakili ɲuman di an n'u ala ka faamuya ko ɲuman di an n'u ma ka ɲɛna kuma caman fɔra sedɛri ma dɛ amina rabi kuma caman fɔra sedɛri ma mhm. mɔgɔ caman y'a fɔ ko sedɛri mɔgɔw ye fanenikɛlaw ye mɔgɔ caman y'a fɔ ko sedɛri mɔgɔw ye banenikɛlaw ye mhm. mɔgɔ caman y'a fɔ ko réseaux sociaux ka burujali min bɛ senna mhm. k'o ye sedɛri mɔgɔw ye ɔ an bɛna mun fɔ olu ɲɛna olu bɛ se ka mun faamuya k'a f'u ɲɛna ko depuis sedɛri kirela an ka le guide porte-parole fɛ a n'a jɛɲɔgɔn fɛ sedɛri kelen min bɛ yen n'o ye n'an b'a fɔ o ma ko sedɛri la collectif défense de la république ne ma lakɔli dɛ n tɛ se k'a fɔ kosɛbɛ n b'o yɔrɔ fɔ aw ɲɛna ko sedɛri kelen min bɛ yen k'o sedɛri de bɛ yen hali sini mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko sedɛri cira ko sedɛri ma ci dɛ hali kunun

ɔ ko an bɛ mun fɔ an balimakɛ ɲɛna ko anw ma nimisa u taalen na sabu ka d'a kan nimisa maa dama ka bɔ i ka jɛkulu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ e e ma na i ka jɛkulu yɛrɛ hakilina faamuyali e ma na o kan o b'a yira k'a fɔ e ka jɛkulu e yɛrɛ tigɛlen don i yɛrɛ ne don i yɛrɛ ye e yɛrɛ t'i ka jɛkulu yɛrɛ taabolo ɲini k'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen i ka jɛkulu ta jɛkulu jɛkulu taabolo ɲini donc hali ni maa kelen bɔra i ka jɛkulu la e ti tigɛ i ka jɛkulu la donc k'a fɔ an balimakɛ ɲɛna mɔgɔ minnu b'an ka jɛkulu la tiɲɛ don u ye baara kɛ jɛkulu la tiɲɛ don u ye baara kɛ n'an k'u ma baara kɛ o y'an kɛlen ye fitiriwale ye mais min faamuya hakilina dɔ de tun bɛ olu la o hakilina in o ni jɛkulu in de tɛ taa o ye mun ye ka na don jɛkulu kɔnɔ ni jɛkulu kɛra tɔgɔtigi ye ou bien ni jɛkulu nana fanga la n mago bɛ jɔyɔrɔ dɔ la walima ka na don jɛkulu kɔnɔ problème dɔ bɛ ne da la ni jɛkulu in ye fanga sɔrɔ jɛkulu bɛ se k'o problème ta ka bɔ ne da la walima ka na don jɛkulu kɔnɔ n ka se ka tɔgɔ ɲini ka kɛ n yɛrɛ ka ka voisance fɛn dɔ la walima ka na don jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ karisa bɛ yen n yɛrɛ bɛ yen walima ka na don jɛkulu kɔnɔ jama bɛ yan fɛ ne yɛrɛ bɛ taa yen donc an bɛ mun fɔ nin yɔrɔ la nin balima an balimakɛ damadɔ minnu ta kɛra o nana tɔgɔ ɲini jɛkulu don o don maa kɛmɛ de bɛ ka fara kan ni maa bi wolonwula taara bi maa kɛmɛ fila bɛ fara kan ni maa kɛmɛ taara maa ba kelen bɛ fara kan donc an b'a fɔ an balimakɛ ɲɛna ko maa minnu taara u ma na jɛkulu yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ kama walahi lazi la ilaha ila huwa maa ma bɛ yen i nana silamɛya yɛrɛ i nana don silamɛya yɛrɛ kama ala yɛrɛ kama i ma don silamɛya la maa ko karisa b'a la n b'a la dɛ e nana don silamɛya la ala yɛrɛ kama ala kira kama ala kira ye mun fɔ ala ye mun fɔ k'o de ye tiɲɛ o bɛ e dusukun na donc e nana i ka jɛkulu kama o de kama walahi maa tɛ se k'i bɔ a jɛkulu la wa foyi tɛ se k'i bɔ a jɛkulu la walahi maa ka nɛni tɛ se k'i bɔ a la maa ka burujali tɛ se k'i bɔ a la a tant que tiɲɛ i bɛ tiɲɛ kan donc k'a fɔ an balimakɛ ɲɛna mɔgɔ minnu nana i filɛ ka maa minnu tɔgɔ fɔ ni baba kamara eh, sirili jɛnɛfu eh, momo de sikaso se ka misala dɔ ta i b'a sɔrɔ nin bɛɛ nakun kun ye fɛn dɔ ye nin si nakun kun tɛ jɛkulu yɛrɛ ka laɲini ye ninnu bɛɛ nakun kun ye fɛn dɔ ye bɛɛ n'i nakun don basi kuma n'a nakun don eh, momo n'a nakun don le chata o n'a nakun don baba kamara n'a nakun don nin bɛɛ n'a nakun don mais ne mun sigilen filɛ ɲɛfɛ nin ye ninnu nakun kun ye mun ye ne t'o dɔn ala de b'o dɔn walahu alam mais ne kɔni bɛ min sɔrɔ ka fɔ an balimakɛ ɲɛna dɔrɔn ko fili dɔ y'u sɔrɔ fili min bɛ yen ni u nana jɛkulu kɔnɔ u m'a ɲini ka jɛkulu dɔn mɔgɔ min yɛrɛ ye jɛkulu créé u m'a ɲini k'o dɔn u m'a ɲɛɲini ka jɛkulu ka taabolo dɔn u m'a ɲɛɲini k'a dɔn ni jɛkulu in taara ɲɛ a ka ɲi maliyɛn bɛɛ ma wa ou bien a ka ɲi olu dama de ma wa u m'a ɲini k'o dɔn olu yɛrɛ kɔni ye mun ɲini dɔrɔn ne yɛrɛ ani ne ka famille u y'o de ɲini taɲininaw dɔrɔn de don donc olu mana jɛkulu sinon anw bɛ jɛkulu in kɔnɔ an bɛ ka wariw bɔ ka di an faw bɛ ka neni mais an m'an découragé o an balimaw ko an ka bɔ a la ko faneni banenikɛlaw don faneni banenikɛlaw tɛ mɔgɔ dɔw de ye mɔgɔ dɔw la k'u faneni ta sara mais u ma bɔ n'u bɔra n'olu tigiw ta de ye ka to

ko malika n'a y'a sɔrɔ malika ka mɔgɔw n'a y'a sɔrɔ malika ka mɔgɔw ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma n'a sɔrɔ u fana y'a baara min kɛ mali kɔnɔ mhm. ko maliyɛnden bɛɛ b'o seere ye i n'a fɔ mɔgɔ i bɔra ka arasibati ta fɔ cogoya min na i bɔra ka cdr mɔgɔw ta fɔ cogoya mhm. ko malika mɔgɔw fana o fana tɔgɔ mɛn mhm. ko u y'a ye fana k'u fana bɛ maliko kɛlɛ de la mhm. o n'a y'a sɔrɔ i bɛ min kalama malikaw fana ka ko la mhm. n'a y'a sɔrɔ u ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ u dala ka nɔgɔ maliko kɛlɛ in na n'a y'a sɔrɔ u ka hakilila ni arasa ka bɛn de ko i ka se ka walawalali kɛ malikaw yɛrɛ ka mun de ye malika ka mɔgɔw ka baara ɲuman kɔnɔ u ka baara taabolo ye mun de ye mali kɔnɔ k'an se k'a walawala an ka se ka ayiwa n balimakɛ n ka foli b'i ye dan tɛ foli min na hali bi a mɛnko ɲuman d'an ma an b'a fɔ an lamɛnjamaw ɲɛna kuma de don anw t'a bɛɛ dɔn an bɛ dɔɔni min dɔn an bɛ o kofɔ sabu ka d'a kan ala yɛrɛ ko ma makani rabi ma makani fihi rabi khayrun ni bi quwwati eh, nin ye kuranɛ aya barikama de ye nin aya in filɛ nin ye yanni ka don kuma kɔnɔ nin aya in mɔgɔ min bɛ yen n'i ka jakuma tɛ ɲinɛ minɛ nin aya in b'a kɛ ne b'a dɔn ye ko n tɛgɛ ci ni n y'a kɛ ka di diɲɛnatigɛ maa maa ma walahi ta kana don wulibali don nin aya in b'o kɛ fɔlɔ donc ala ye ne sɔn fɛn min na ne bɛ bɔ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna o la malika ka baara daminɛ n'i y'a ta k'a lajɛ malika

u ye karamɔgɔ ye ni i n'a fɔ an b'a fɔ ko moriw n'u bɛ baara kɛ ni kuranɛ aya ye mori dɔw bɛ baara kɛ ni jinɛ tɔgɔ ye mori dɔw bɛ kira tɔgɔ ye mori dɔw bɛ baara kɛ ni malika de k'a fɔ mori minnu bɛ yen n'u sigilen don ka mɔgɔw arnaquer k'u ye mori ye k'a fɔ ko ne ye mori de ye donc ne bɛ se ka nin baara in kɛ awa k'a sɔrɔ u tɛ se u bɛ mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun n'u y'u ka wari minɛ k'a dun i t'u ye ɲɛ na hali n'i y'u wele u tɛ kuma duman sɔrɔ ka f'i ɲɛna donc malika de nana ka mɔgɔw bɔ o fili la ka tila ka o tigiw gɛn ka bɔ o sira kan u ka sira ɲuman minɛ n'u ma ɲa k'u bɛ baara kɛ mɔgɔ ye u ka baara kɛ baara min bɛ yen ne a bɛ donc malika nana k'a bɛna o kɛlɛ de kɛ o kɛlɛ o diyara mali population bɛɛ de ye sabu ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ mori caman tun bɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye ka mɔgɔ se ala tɔgɔ la baarali la k'a sɔrɔ o tɛ se donc ne kɔni ka hakili la n'i ye mɔgɔ ka wari minɛ k'i bɛ mɔgɔ ka baara kɛ ɔ n'i ma se ka baara kɛ hali n'i ma se k'a ka wari bɛɛ d'a ma a ko karisa ne y'i ka baara kɛ o tɛ k'a fɔ ala tɔgɔ man ɲi dɛ i b'a sɔrɔ ala tɔgɔ musajabu de tɛ min bolo walima i b'a sɔrɔ ala yɛrɛ de bɛ da ni ala tɔgɔ in k'a dugawu ka jaabi

ja malika yɛrɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye mori minnu bɛ ni ale ko k'a bɛ ka morijugu kɛlɛ ja ale yɛrɛ de bi walimusow su ka bila o mori ninnu na ka tila ka wari minɛ o la walimuso minnu bɛ yen muso yɛrɛ ye fɛn ni ala yɛrɛ kumana muso kan i m'a ye n y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ sisan ko walhafizina furujahum o kɔrɔ min muso minnu bɛ yen n'u yɛrɛ tanga u ka tafe bolo k'a minɛ n'u bolo ye mun sɔnna t'u don u sɔnna k'a fɔ ne ni cɛ wɛrɛ ti da ni furumuso tɛ ɔ n'a fɔra ko mali o o hafizina furu k'olu la

u lalamara k'a fɔ ne bɛ se n'a ka baara kɛlɛli ye walahi an n'a tun bɛ to ɲɔgɔn bolo jusqu'au bout kɛra mun ye anw baw anw kɔrɔmusow olu de bɛ su ka bila karamɔgɔw karamɔgɔw tɛ ɲuman kɛlɛ mɔgɔ ka kɛ mɔgɔ kana kɛ ɲuman kɛlɛ mais kana muso su sabu a bɛ ka juguman a bɛ ka lamara min kɛ o ye kojugu dɔ ye e ka tila ka kojugu wɛrɛ fana ta ka fara o kan n'o ye ka muso dɔ su ka bila ko a ka kurusi bɔ o la o fana y'a dama jurumu ye o donc n'a a y'o ninnu kɛ donc o y'a ka baara bɛɛ tiɲɛ o la anw n'a farala ɲɔgɔn na yɔrɔ de la yɔrɔ de sɔrɔ ka fɛn ɲɛna malika ka yɔrɔ kan
tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma ninnu bɛɛ y'a walawalalen sɔrɔ nin na bɛɛ y'a faamu sɔrɔ nin na y'a fɛn fɛnɛ fɔ sɛdɛri ka Ayi ye sɛdɛri ka hakilina ye min ye an y'a yɛrɛ yan min kɛ mali kɔnɔ ŋaniya min b'a la ani taabolo min b'a la

député minnu bɛ yen population mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ vote yɛrɛ ka droit ye min ye député yɛrɛ ka sara ye min ye maliyɛn tɛ mali kɔnɔ min tun b'a dɔn ni arasa tun b'a walawala k'a expliquer mɔgɔw ye est-ce que y'a faamu sa de kɔni bɔra k'a bɛɛ walawala k'an ka droit bɛɛ fɔ an ye k'a bɛɛ expliquer k'a dɔn k'a fɔ ko an kan ka taa nin sira fɛ an man ka taa nin sira fɛ est-ce que y'a faamu donc maliyɛn den bɛɛ bɛ o yɔrɔ seereya est-ce que y'a faamu waati dɔ tun tɛmɛna duwayew filɛ minɛn dɔ tun bɛ don ma minɛn dɔ tun bɛ don mali kɔnɔ u b'a fɔ ko tomati b'a kɔnɔ ka tomati t'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw de b'a kɔnɔ min n'o tɛ kelen ye i m'a faamu arasa de bɔra tuguni k'o jira maliyɛndenw na donc maa bɛ fana mali kɔnɔ n'u tun tɛ kuran fana sara

morijugu b'a la e faamu a ɲuman b'a la mais a juguman de ka ca est ce que a faamu mais mɔgɔ dɔw de nana sɔrɔ ka malika nɛgɛ nɛgɛ ka don a n'a hakili tɛ k'u kana jɛ k'olu ka fara ɲɔgɔn kan n'u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan a ka kɛlɛ a bɛna fanga sɔrɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan donc o mɔgɔw de donna malika n'a hakili tɛ k'u ka jɛkulu dɔ sigi a tɔgɔya la o mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye malika nɛgɛ ka don n'a hakili tɛ olu de kɛra sababu ye ka malika labin bi k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a ka kɛlɛ bɛɛ tiɲɛ a bolo hmm. i m'a faamuya hmm. o mɔgɔ o ye bafa ye u b'a fɔ min ma ko bafa bafa bafa problème problème bɛ malika kan bi bafa ka nɔ belebele de b'a la bi cɛkɔrɔba min nɔ a bɛ komi t'a la quoi a si b'a la mais a si hakili o t'a la quoi est ce que faamu si min b'a la o hakili malika ni CDR mɔgɔw a bɛɛ tun ye fa kelen ba kelen de ye est ce que a faamu mais mɔgɔ dɔ de bɛ kɛ sababu ye ka ko don i ni mɔgɔ dɔ tɛ k'a sɔrɔ ko min ma deli ka don i ni mɔgɔ dɔ tɛ quoi est ce que a faamu donc n'i y'a jate minɛ kunu a y'a mais an bɛ don min na komi bi a ka baara ɲuman bi a kɛra bulu ye parce que kunu baara ɲuman bi a kɛra bulu baara jugu ye est ce que y'a faamu hmm. parce que kunu ale tun bɛ ka wale dɔw de kɛlɛ ko wale jugu min tun bɛ yen k'olu man ɲi bi hmm. ale yɛrɛ bɛ ka fɛn kɛ min ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ ninnu ta kan bi hmm, est ce que y'a faamu donc ka muso su ka bila mɔgɔw la ani ka taa mɔgɔw ka du filime ani ka taa mɔgɔw faw filime ka taa mɔgɔw baw filime ka kɛ mɔgɔw masaw nenini ye la malika b'o sira de kan bi quoi ale yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ susu ka mɔgɔ su k'u bila vidéo kɛw la i n'a fɔ dɔ bɛ yen ko sigo wa jɔni ale ko n'a ɲɔgɔnna susu k'o bila bon e dun ko k'e ye mandenka de n'a fɔra ko mandenka mandenka yɛrɛ kɔrɔ fɛn minnu t'an danbe ye an danbe tɛ sɔn fɛn minnu ma normalement o i man kan k'olu kɛ quoi hali i jɛɲɔgɔn man kan k'olu kɛ quoi est ce que an danbe mandenkaya danbe tɛ banni ye mandenkaya danbe

k'o bila i la ou bien a bɛ nkalon dɔ ta k'o da i la min b'i mangoya k'i nege bɔ mɔgɔw la o b'a jira k'a fɔ ko a ka tɛmɛ tiɲɛn'a bolo bi hmm. donc n'i y'a jateminɛ bi na sederi mɔgɔw an kɔni t'a dɔn juguya min bɛ sederi mɔgɔw nɔfɛ nin tɛ ka se ka sederi mɔgɔw juguya min bɛ sederi mɔgɔw nɔfɛ anw tɛ ka se k'a faamu anw tɛ sederi la dɛ mais anw ɲɛ bɛ taabolo min na sederi mɔgɔw la bi ne ko ne kɔni ko mali kanu bɛ i dusukun na bi ko mali ka ɲɛtaa de bɛ e kɔnɔ e b'a fɛ mali ka yiriwa mɔgɔw kan ka tugu sederi mɔgɔw kɔ kosɛbɛ parce que an ye kuma dɔ mɛn ko sederi mɔgɔw ko arasa kanubagaw bɛ ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan an m'a dɔn ni tiɲɛ don ni nkalon don k'u bɛ ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ ka na so dɔ jɔ ko o so ko o bɛ ka jɔ fantanw de tɔgɔ la minnu bɛ yen n'olu tɔɲɔna k'olu bɛ se ka t'u ka kungo fɔ o yɔrɔ o yɔrɔ la. kosɛbɛ. ko a wari ko a wari bɛ ka cotiser ka bɔ. Hmm. wari caman ko wari caman caman bɔra ko tisoritiw bɔra ko eh, sederi mɔgɔw fana bɛ ka se ka dɔ projet wɛrɛw fana kɛ minnu fana tɛ kelen ye. Hmm. donc ko fa mɔgɔ tɛ ka faamu min sɔrɔ ko sederi mɔgɔw bɛ ka nin baaraba bɛɛ kɛ mali kɔnɔ mm. sederi bɛ ka nin hakilila ɲumanba in bɛɛ ta ko mais ko bɛɛ la tuguni ko maliyɛn kelenw bilalen o maliyɛn kelenw de bilalen don sederi mɔgɔw la k'u buruja mm-hmm. k'a fɔ k'u b'u mangoya ko mm-hmm. olu lafililen don o bɛ se ka kɛ ka da kun jumɛn de kan mɔgɔ min bɛ ka fantanw ka hakɛ ɲini a bɛ ka tila ka wari ɲini gɛlɛya kan dugukolo dugukolo min e min bɛ ka kɛlɛ mm. e yɛrɛ i ba mm. ani mɔgɔ wɛrɛ fa n'a ba ni kungo y'olu sɔrɔ aw kungo fɔ o yɔrɔ la mm-hmm. ko mɔgɔ min b'o baara la ko est ce que mɔgɔ kan ka bila o la wa mm-hmm. ko mɔgɔ man ka bila o la ko vraiment ko sederi mɔgɔw k'an bɛ sederi mɔgɔw fo bi mm. an bɛ sederi mɔgɔw fo sini mm. ko vraiment k'an nana ye ko malika ta tɛ maliko ye bi mm-hmm. ko sederi mɔgɔw y'an bɔ fili kɔnɔ sidiki y'an bɔ fili kɔnɔ malika ta an bɛɛ bɔr'a kalama bi n bɛ n balimaw minnu u kunnafoni b'a fɔ ko tiɲɛ yera sisan ko vraiment k'u ka malika ko u kana malika ka biro a ye sɛ u ka sederi mɔgɔw suyi u ka sederi mɔgɔw ko sederi mɔgɔw ka preuve a dara kɛnɛ kan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ko sederi mɔgɔw ko den dusumaw de don den barikamaw de don arabadenya y'a fɔ k'a fɔ ko n'i ye jiri turu ko jiri fura kɔrɔ dɔw bɛ yen k'olu bɛ mais jiri jiri kura dɔw bɛ yen olu bɛ nugu la donc sympathisant ye bɛ ka se ka fanga di CDR mɔgɔw ma k'a se ka jɛ a kɛ hakilina kelen ni miiriya kelen ka jɛ ka baara kɛ pour faso ka ɲa sidiki vraiment n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka appel kɛ ka hakilina min bɛ n'u bɛ se k'o di donc bɛɛ b'i ka hakilina ta tɔmɔ nin ko in kɔnɔna na ok merci beaucoup madi an b'i fo dan tɛ foli min na ala kana nin k'an ka baro laban ye i ye ɲininkali min kɛ n na a diyara n ye kojugu sabu ni n ma i jaabi a kana na kɛ maa caman ɲɛna k'a fɔ ee nin yɛrɛ bɛ CDR la nin ka foyi fɔ CDR ko la donc an kɔni ye dɔɔni sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ ɔ maa minnu kun

haidara ka amsar diini mɔgɔ dɔ bɛ faransi malika ka mɔgɔ dɔ bɔra ka nkalon tigɛ ka da a la k'a bɛ si corbeil-essonnes min mamadu sow dɔn n b'a dɔn cɛ in bɛ baara kɛ restaurant de la n b'a dɔn voilà k'a bɛ k'a bɛ baara kɛ restaurant de la ko a bɛ si corbeil-essonnes k'a bɛ to ka 15 euro 15 euro mɔgɔ minɛ mɔgɔw la n'i b'a fɛ ka don amsar diini na bon ko cɛ bɔra cɛ bɔra k'a yɛrɛ jɛya mais ko malika ka mɔgɔw ma se ka bɔ ka cɛ ka kuma nkalontigiya quoi mhm. sidiki o fana y'a to an y'a dannaya an jigi latigɛra malika ka mɔgɔw la quoi an jigi latigɛla an y'a dɔn ko ja olu yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ olu bɛ k'a fɔ ko CDR mɔgɔw tɛ tiɲɛfɔlaw ye ja olu yɛrɛ bɛ nkalon min tigɛ o ka bon ka tɛmɛ cɛ bɔra u bɔra ka nkalon ta ka da cɛ la ko cɛ muso bɛ fɛɛrɛse i kali ko cɛ bɛ si corbeil-essonnes ko cɛ bɛ baara kɛ restaurant na cɛ ko k'ale ma deli ka si corbeil-essonnes ko ale bɛ pavillon de kɔnɔ ale bɛ si fo yɔrɔ wɛrɛ de ka amsar diina ko euro de sara cɛ bɔra nkalontigiya donc o b'a jira ko ja ko malika fani mɔgɔw bɛ ka nkalon de ta ka da mɔgɔw la u bɛ ka nkalon de da bɛ mɔgɔw la ja tiɲɛ si t'u ka kuma ninnu na donc ne kɔni an kuma min nana ɲininka ne bɛ to kunnafoni vraiment fɛn min ye mɔgɔw ka ye bɔ a la tiɲɛ kalo jɛra ka ban an bɛɛ ka tugu CDR mɔgɔw fɛ an CDR mɔgɔw vraiment u y'an bɔ dibi la an b'u waleɲuman dɔn sidiki i ka nin kunnafoni i ye explication min di mɔgɔw ma mɔgɔsa sɔrɔ la an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci eh, n balimaw aw kana taa an bɛna telefɔni nimoro bila mais tigɛ miniti fila dɔrɔn ka don telefɔni nimoro bɛ bila an bɔra ka baro min kɛ sisan bɛɛ b'i hakilina di hali ni mun bɛ se ka hakilina di fɛn wɛrɛ kan mun tɛ nin ye i b'i hakilina di telefɔni nimoro bɛ bila n bɛ telefɔni nimoro sɛbɛn ka bila 0 39 12 20 82 an bɔra ka baro min kɛ sisan aw de ye maa hakilimaw ye aw de n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ aw de b'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn ɔ aw bɛ don aw bɛ weleli kɛ aw b'a hakilina di baro in kan donc n'aw ye faamuya min sɔrɔ baro in na aw b'a hakilina di a kan n bɛna video video tigɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka don walasa video ka surunya mɔgɔ min bɛ na kɔfɛ olu ka se k'a lamɛn ka ɲa